i si nnọọ Ebonyi steeti bịaba Lagos kedu ihe kpalitere mmụọ gị i ji wee sị mba ka ha pụta n'Ebonyi steeti ka m bịaba Lagos okay ihe mere ihe a na mgbe m bịara Lagos eh, abịara m through my brother so ị ma then mmadụ nọ na village sef eh, ị ma na other people nọ na Lagos so gị nwa nọ na village ị ga-efeeli ị nọ na bush ị nọ na itida dịka champion yes

ị ma ya ụwa a otu ụwa si dị na skuul skuul dịkwa okay mmadụ ga-enye dịkwa ego oge dị supporting sef na ego so na ọzọ anya na-eche anya ihe m ga-eri so m feel uh, this na anọgo m with my brother for some some years so amago m about this uh, gadget and technology so wee checkizie na m ga-ebido lezie nke a because ama m anya nke a nọ m ịmata gị anyị How many years experience?
like six years as of- Six years. yes as of then o As like, of then. guys na ịbata Lagos ị na-agbakwa mbọ na-etinye aka ebe a na-etinye aka ebe a mara nke ka ee tupu ị bịa settle nnọọ na ka m tinye aka ka m tinye- ka m try-a luck na nke a oge ahụ ị na-aga skuul kedu ihe dị gị n'obi sị ọ bụ na m gachaa skuul mebi m ga-achapụta m ga-abụ medikal dọkịta ma nwoke ihe dị gị n'obi si ihe ihe m chọrọ ịmụ na gachas ka ihe dị gị n'obi mgba ihe dịkwa m obi dee bụkwa akwa agba teknọlọji a bọs aba iwu mgbe na ga spes na echọpụgo kọmputa sayensị kọmputa sayensị yes na sayensị agba teknọlọji da kọmputa sayensị bikos den mgbe m gbatafụ na ọ m na mgbe nọ na vileji kwara nso na

Em, actually ịbata Lagos, mindset ahụ change. Che, kedu ihe change mindset ahụ? So ihe change the mindset. Ọ bụ before that, anọ m with my brother. So ihe change kwa the mindset. My brother sokwa ihe change the mindset because ọ bụ na m gaa one school, m ga-abịa n'ụlọ shop. So m banye na shop, m na- m na-elekwa ahịa, ọ na-elekwa as well. So sometimes ọ na-arapụ m shop sef, as well. So enwego m that idea and everything m ga-eji stand there with that field. so all that thing alone changego the mindset wow ị na-aghọta so ị ma o nwe o nwe o nwe ihe a na-ekwu na business ị chọọ ime something ọ ka mma ka i mee ma anya nke doro gị ma ihe nke doro na ya so ọ bụrụ na ị ga ụra na bido mebe business wey adị apart so ọ na-ada that thing alone ọ na-ebring gị business down so ọ ka mma ka m mere nke ahịa the more I believe that eh, every business man na-eme onye a na-enweta ego na every business nwere ego o depend otu i si presente the business na otu i si emeke the business because ọ bụ na mmadụ ga-erente shop na mmadụ rente shop like for instance onye a rent the shop 500,000 onye a kwụgodo ụgwọ 500,000 for first year second year kwụọ ụgwọ another 500,000 for that rent so that ya ya alone gosigodi that onye a na-enweta ego na the shop na nwata so every business ma onye na-ele akwa onye na-ele phone onye na-ele anything ọ na-ele ọ na onye adịghị emeke profit there two years onye ahụ kwụsịla pụrụ business because anything na-enye gị ego na every business ego na ọmata ah, yes so o depend the location where you operate so ọ bụ also yes my location and strategy strategy they use nke a na
gị nwa nọ kịta bụ young boy ọ bịa ha na amaghị ọsọ n'ihi ka otu i si wee hụta na ihe gbasatara phone teknọlọji na ihe ọgbara ọhụụ si emetụta azụmahịa ndị Igbo otu o si emetụta ịtụ mgbere ahịa nakwa otu o si emetụta akọ na uche ndị na-etolite etolite ndị youth ugbu a ka na ma na ugbu a otu ihe dị ugbu a abụrọzi otu ọ dụ mgbe oge anyị nọ na village ihe agbanwego so otu a gịnwa bụ onye nọ n'ime azụmahịa teknọlọji ugbu a from you as the insider ị ma otu o si aga ka otu ị wee si eche na otu a o si metụta azụmahịa na otu ihe si aga n'ihu ugbu a na ngeyu
so long, uh, your mom, you don't really people there now about. ị ma, this world land, everything now is about technology. Because mụ, I believe that in next like five or ten years, na-abịa na a ga-echenjizi everything to technology se ka ị ma na ha ewetego AI from AI na ewetekwa robot as well so very soon na everything a ga-abụzi about technology onye na-eyuzu technology technology na-eme everything dị more easy na youth ndị youth na na-eyuzuke technology o nwere ndị na-eyuzu for wrong ways o nwere ndị believe na

all this ị na-eme content creating se na-eput fa na YouTube ị ga na-enweta views from there iji get nke a na-enwebebe jika the economy ya so another side of that technology aspect na nke m na-emekwa as well ilekwa like phones ilekwa like accessories like the chargers and the, the rest of them and ilekwa phone itself onye na-arụ arụ onye arụkwa phone as well bro fa ọ na-aga ọfụma as well
Ebumnobi gị ahụ ezi chọrọ ịhụ kọmputa access na ri kanatait kọmiti yikiri azes ịlụkwa fon as well about teknọlọji itself so teknọlọji na na efozi in many ways ebe na nchịkọta e oge i kwu na teknọlọji na-apụtago nwee AI nwee advance AI na ndị otu ya i che na ndị youth anyị ugbu a dị njikere maka maka i si na 5 years or 10 years bụ ihe otu ọ dị ugbu a kịta sịrị ọ ka na-amụ amụ so i che na ndị youth ugbu a dị njikere maka anyị bụ ọdịnihu na-abịa abịa dịka otu metụtara teknọlọji mụ as of now in this kọntrị now ị ma all due to na the gọọmenti adịghị ehelp that's why most of the youth na meaning that uh, the way e ga-eji make ego faster bụ into fraud so and most youth now dey misuse of that opportunity so mụ eh, e believe na in next five years now na ndị youth ga ga ga na-eche about technology like Yes, like I na yeah, na-akọ na ha adịbeghị njikere otu a. yes anyị adị njikere now because everybody na-achọ otu ọ ga-esi butike na kana na-ego butike sere kpakịgo mbute ego mbute na at age of 20 years ihe na-adị eche na alụ otu ị ga-esi afford like 5 million 10 million so na na youth na na yeah they make youth it's about that technology they own are the way for the fast way to make money online and the fast way to make money online is through fraud that are into fraud a na-emezi misuse of that technology aspect of and ihe a na-emekwa ndị ele ele ndị obodo na-akpọ ndị Naijiria the market are into ya ihe ndị obi ọjọọ maka ihe ọ gọọmenti kọsịkwa ya because adịghị enwe ọrụ naanị ya like mmadụ gacha skuul na ịpụta skuul na enweghị ọrụ ị na-arụ anything ị gụrụ na skuul na maybe ị ga ebe a na-arụ dat rie gị ọrụ naanị di ya na fraud ahụ yahoo yahoo all that nonsense so ọ gọọmenti cause ya as well and the youth na na whole time for that technology aspect na the technology aspect ahụ part time for for that fraud side ego na ego si ọcha acha because ya na my mate na-emekwa nke abụọ maybe m nke a ọ dị ka my whole life ọ dịkwa different enweghị that time for slowing down and making money so everybody na-achọzi ego oyi ewu oke pego ọkụ mma ahụ na onye chọọ inweta chebe na shop again
So ebe m nwa nọ anọ m n'Aja market ebe shop m nọ bụ Akemi complex ka a na-akpọ ya Akemi complex aka Aja market bus stop gawa so my shop nọmba there bụ B20 Unu achọ ịnweta gị na soshal midia echela ike gị ọ to do one or two business kedu soshal midia do Facebook Richibee Instagram kwa Richibee Chibee there na Richibee is uh, the spelling bụ R-I-C-H-I-B-E-E. So na yes, uh, TikTok bụ Richibee blog. Ọsụ nwa na-eme PM.
Igbo. Ọ dị mma. Nne m bụ na mgbe ọzọ m ga-ha ebe a mụrụ anyị agaghị eju ya. Yọp isi. Iwu. Ịkasị iri. Ebe ya nọ n'ụlọ na-eyi ike iche ike ta ịmatapụra maka teknụzụ ndị gọọmenti na-achị anyị nakwa ndị ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọ anyị etolite etolite ndị yuutu na-achọ itinye aka n'ego mbute ọ sị mba sị wepụ aka n'ego mbute maka na ọ bụrọ ife ọma ka anyị ji nwayọọ chụwa anya abụ ife maka na o ji nwayọọ abịa rụọ mgba ka e debe ya ebe anụwa ụbọsị nta ka anyị chụọ n'owere nchi abụ m nwanne gị nwoke Matigbu Pascal Gozie Chiagozie Mọdịkpe ya gaziere gị